ne balimaw ni ɲakuma somɔgɔw nse a bi baro bi baro bi baro bɛ falatɔ de kan an ka filimu dumanba in est-ce que aw hakili b'a la mɔgɔ minnu y'a lajɛ falatɔ falatɔ ye mɔgɔ caman nakasi dɛ falatɔ ye mɔgɔ caman nakasi kasi kɛra falatɔ in na dɛ parce que filimu min don a ma nɔgɔn falaw aa mɔgɔ minnu bɛ falatɔw sɛgɛn ka falatɔw laɲani ee a ko a filimu in ma nɔgɔya mais filimu in u y'a kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ moyen bɛrɛ yɛrɛ tɛ réalisateurs ni producteurs bolo et puis eh, caméra minnu bɛ yen bi numériquement o si kun tɛ yen mais c'est vrai que a image tɛ image ye image mun c'est l'image image min don époque image de don donc fɛn minnu bɛ yen bi olu kun tɛ yen kunu mais u ye film kɛ cogo min na ani scénario ani acteur ninnu yɛrɛ ani ee, ani ee, film kɛcogo yɛrɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a ɲana a époque ma tellement parce que fɛn min kun don an ka scénario an ka scénariste ninnu an'u ka i nɔ il y avait fɛn kun bɛ yen yɛrɛ de quoi fɛn kun bɛ yen volonté min kun bɛ yen ka kɛ se ka fɛn kɛ ee non mamadi ka film ee eh, donc falatɔ bɛ mamadi ka histoire de kan mamadi falatɔ fala donc euh, ale ye ale ye falatɔ ye donc a accueillera yɔrɔ min na o yɔrɔ ma diya a la parce que u kun bɛ ko sugu bɛɛ d'a kan u kun bɛ ko sugu bɛɛ d'a kan donc sisan muso dɔ y'a récupérer après donc o muso sera k'a don kalan na a sera ka kɛ mɔgɔ ye donc mamadi falatɔ in na a yɛrɛ de b'a ka histoire ɲɛfɔ a mɔdenw ni a denw ye ale de b'a ka histoire ɲɛfɔ ka muso min y'a a ta o sigilen bɛ u kɛrɛfɛ fo bɛ kasi tellement que hinɛ parce que histoire ɲɛfɔra cogo min na a kun sɛgɛnna kosɛbɛ mais bi bi in na a bɛ ka histoire conter tuma min na a kɛra mɔgɔ ye a kɛra fɛn ye quoi a kɛra fɛn ye ala y'a dɛmɛ ala ni muso in sababu donc a sera ka kɛ fɛn ye mais ne yɛrɛ kɔni ye filimu ye a ye mɔgɔ caman kasi kasi kɔni bɛ a la parce que hinɛ bɛ dusukun na donc n'i bɛ hinɛ i kɔni i b'i ta sɔrɔ a la et puis a kuma ma nɔgɔ a ma nɔgɔ hali dɔɔni parce que fɛn min don c'est a a bɛ a bɛ mɔgɔ fɛn yɛrɛ de a bɛ mɔgɔ déranger dɔɔni mais u y'a kɛ u y'a kɛ cogo min na en fait c'est pas que effets spéciaux bɛ film in na ou bien film wɛrɛ b'a la mais film kɛra simplement simplement imagine nous ani eh, a kɛra simplement a ɲana et puis ne yɛrɛ kɔni mɔgɔw kasira mɔgɔw kasira mais mamadi nin bɛɛ la surtout denmisɛnninya bɛ mɔgɔ min na a ka denmisɛnninya kuma la donc a bɛ tulonkɛ kɛ a b'a ka tulonkɛ kɛ parce que denmisɛnnin kɔni i hakili tɛ fɛn dɔw la donc mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ko dɔ kɛ denmisɛnninw na mais denmisɛnnin i mana i mana ko mana k'i la cogo cogo i mana kɔrɔba n'a ye quoi i hakili tɛ bɔ i hakili tɛ bɔ il faut que mɔgɔninfinw bɛɛ k'i hakili to de la ko denmisɛnnin i mana fɛn fɛn de kɛ denmisɛnnin na surtout ko ɲuman ou ko jugu a bɛ to hakili la fo fɛn mun donc mamadi i ka histoire nin kɔni a bɛ a bɛ hakili di mɔgɔ ma a bɛ hakili di mɔgɔ ma bɛɛ k'i janto yɛrɛ la diɲɛ wagatinin an bɛ yan an an bɛ wagati de la ɲɔgɔn bolo donc ne yɛrɛ kɔni donc sisan aw mɔgɔ minnu y'a lajɛ aw aw hakilinata ye mun ye mamadi ka ko in na falatɔ film in na donc sisan a ye na an ka baro kɛ a ye na an ka baro kɛ ɔ a k'an bɛn